grâce à Nico le Mali ka tile kɛtɔ bon n'an y'o don yan dɔrɔn an bɛna ɲagami voilà sisan sisan Mamadu kɛlen ka am ok an bɛna segin yɔrɔ kan nin ye Hajaru Aswadi ɔ Walidu bun Mughira kuranna ye maa min dɔgɔya ka maa min neni o tigilamɔgɔ kilidara fara sisan alikaba cili seyidul aramu kɛlen ka na woyoba min nana ni alikaba cira mɔgɔ min sera ka kariya k'a fɔ ko ka alikaba jɔ o de ye walidu bun mugira ale kɛlen ka wuli tuma min na k'a baara daminɛ kabila dɔw tun bɛ yen olu tun sirannen don mais u tila ka na tugu ale kɔ sisan nɔ k'a baara daminɛ donc cɛ tɔgɔ fabtada'a biha alwalidu bun mugira al-makhzumi wattaba'u nasun lamma ra'aw annahu lam yusibu shay'an o kɛlen k'a ye fɛn ma k'a la u tugura kɔ sa ka baara kɛ ka alikaba jɔ k'a jɔ fo ka na se yɔrɔ jumɛn ma fo tuma min na a jɔra ka se a hakɛ la hakɛ min kun ka u kun kɛlen bɛ ka hakɛ min ɲini a tɔ tora sisan nɔ hajar aswadi bɛna ta cogo min na k'a pose ɔ kabila minnu farala walidu kan ka, ka baara kɛ

Ɲuman foyi tɛ ta ni juguman kɛra dɔrɔn an b'o reaction de ye joona joona donc ça veut dire que Etat bɛ jamanadenw lamɛn mais juguman ni min ye juguman kɛ o de bɛ o reaction de ka teli ni ɲuman ye ni bɛɛ taara juguman sira kan a tɛ ɲɛ dɛ Mali laban bɛ ci dɛ o dun da man di mɔgɔ si la.

haa fɛn min kɛra kɔnɔ an bɛ k'o de ɲɛfɔ silamɛw an bɛ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw an bɛ k'a ɲɛfɔ la walasa a ka miiri dɛ k'a fɔ a fɔcogo la nka n'aw yɛrɛ kisa in lamɛn aw yɛrɛ hakili bɛna ko dɔ di aw ma k'a sɔrɔ an ma fɛn fɔ aw ye mais nin ye alikaba jɔli kisa ye falamma intaha ilayhim tuma min na u nana laban ale mamadu ma sisan wa akhbaruhul khabara u nana ka na information d'a ma anw b'a fɛ i ka na ka na alikaba fara in de da talaba rida'a fawada alhajaru k'a ye a kan na a bɛ fɛn min meleke u kan na dɛ kannabila in donc arabu b'a to k'a da u kan na a ye o bɔ sisan k'o di fawada alhajaru wasatahu k'a ye fara ta ka bila a camancɛ la fara tara ka bila a camancɛ la a ye fara ta ka bila camancɛ la wa talaba min ru'asa il qaba'il a y'a ɲini kabilaw ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔbaw fɛ mutanazi'ina minnu kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fara in ko la an yams an yumsiku amsaka yumsiku an yumsiku jami'an k'u bɛɛ lajɛlen ka ale ka a fara dalen bɛ ale ka kannada kannada min kɔnɔ nin ye dɛ i y'a faamu k'u bɛɛ lajɛlen ka a tarafu bɛɛ ka a paritinin dɔ minɛ minɛ minɛ minɛ wa amarahum mamadu y'o u yamaruya an yarfa'uhu u k'a kɔrɔta u y'a kɔrɔta hatta iza awsaluhu ila mawdi'i fo ka t'u se hajar aswadi bilayɔrɔ la ahazahu biyadihi mamadu y'a minɛ a bolo la bɔn ni mɔgɔ ninnu fɔlɔfɔlɔ u bɛɛ tun bɛ jo de bato u bɛɛ tun bɛ hajar aswadi de bato mɛ ale yɛrɛ filɛ a bɛ nin fɛn na mɛ nin y'a sɔrɔ kira ma kɛ nin kɛra k'ale to san bi saba ani duuru la u bɛ ka kiliti min kɛ u bɛ ka baara min kɛ ale yɛrɛ filɛ nin o baara la fɔlɔ dɔn an t'a fɔ k'a ye jo bato mɛ filɛ kɔni bɛ jo batolaw ka kiliti u bɛ ka baara min kɛ k'u ka ajaru k'a protege mamadu kɔni bolo filɛ o la nin a bɛ k'o kɛ an tɛ se ka fara o la dɛ wala saya burita ten an yarfa'uhu hata iza awsaluhu f'u nana se a bilayɔrɔ la mawdi'ihi a bilayɔrɔ akazahu biyadi kira yɛrɛ y'a minɛ n'a bolo barikama in ye fara in o y'a sɔrɔ ala tun tɛ bato a kan dɛ fawada'ahu fi makanihi a taara ka taa fara in bila a pilasi la wa haza halun kitabu ko ko nin solution ye hasifun radiya bihil qawm ko ye solution ye comme peuple bɛɛ lajɛlen a ka kabilaw ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jɛra ni o solution ye voilà wa kasurat bi quraishin nafaqata donc eh, dépense min ni fɛn minnu kɛra la tayyibata a kureshiw de y'a bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ kɛ a baara danna kureshiw de la wa akhraju min

u y'a da kɔrɔta li an la yadkulaha illa man aradu mɔgɔ si kana don a kɔnɔ fo n'a mɔgɔ min jara olu yɛrɛ walamma balagal bina'u hamsata ashara zira'an o tuma so in jɔli nana se y'a faamuya nɔngɔnmaɲɛ bi naani ma tuma min na ɛɛ hamsata zira hamsata ashara nɔngɔnɲɛma tan duuru bi naani tɛ dɛ tan duuru zira'an

ani fara yɛrɛ mawdiu ala irtifaiha y'a ye a bɛ o bilalen bɛ yɔrɔ min na hamsina eh, hamsa u y'o kɛ ko bɔn n t'a dɔn nin ye bi duuru de ye kuwa u y'a kɛ hamsina ya irtifa o kɔrɔta ye eh, 50 ou bien 1 mitran peut-être a bɛ sɔrɔ 5 de quoi c'est de 5 à 1 y'a ye min ardiyati ka bɔ dugukolo la mutafun

bɔn ninnu ninnu ye zomɛtiriw de bɛ se ka ni ɛɛ a tɔgɔ minnu bɛ kariti bɔ olu de bɛ se ka nin ɛsipilikasɔnw di ka ɲɛ kosɛbɛ kuwa donc nin ye ɛɛ babu ye kira bangeli hukumu kɔnɔ ɔ ni ɛɛ kamitiw ye nin sɔrɔ aw yɛrɛ ka livuru kɔnɔ k'a ɲɛfɔ alikaba jɔra cogo min ɛɛ walidu bun mugira ani mɔgɔw fɛ donc tunga tv ni wagati n'a cogo tɛ an kun ka kan k'an da don walidu bun mugira la parce que ale walidu bun mugira n'a tɔgɔ bɛ kurana kɔnɔ ni kuresiw kun ye ale yɛrɛ de ci ka taa muhamadu ma donc nin b'a yira k'a ni mamadu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale fɛnɛ shayiru kun don poɛti ba fɛnɛ kun don tuguni a bɛ voyage a bɛ fɛn caman dɔn ale de tun b'a fɔ mamadu ɲɛna k'i bɛ ka fɛn minnu fɔ nin ko c'est le conte des anciens ɔ ale walidu bun mugira

ya ayiwa d'accord c'est ça merci beaucoup eh, mɔgɔ min sɛbɛ eh, o s- o de don Sheikh Safi Al- merci beaucoup a tɛ dɔ ye kitabu in tɔgɔ sɛbɛ AS est fier merci beaucoup voilà donc sisan Walid bun Mughira ale de tun bɛ alikaba pari ka alikaba habiller ka ɲɛ kosɛbɛ ni cɛ min filɛ nin ye nin de tun bɛ nin kɛ alikaba la n'ale y'a alikaba pari san kelen i y'a faamu wa ahlul eh, maka makankaw fɛnɛ yakisuha aman olu fɛnɛ bɛ alikaba fɛnɛ pari san wɛrɛ donc u tun b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ten paseke a jɔli la ale ye baara k'a la ale de a kun binna ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye nin fɛn kɛ wa kana yutu'imul hujaj mɔgɔ minnu tun bɛ na hiji kɛ alikaba la ale de tun bɛ dumuni di olu mɔgɔ ninnu ma wa kana y'a ye mushfiqan a tun bɛ hinɛ ya'arifu shi'ira a bɛ eh, poésie dɔn wal asatir asatiru ye mun ye ani les contes a b'a fɔ min ma comment dirais eh, les fables

il était un écrivain wa qari'an a tun bɛ lecture fana kɛ wa kana ya'riful kalam a tun bɛ kuma dɔn wa kana kuhanan a tun bɛ tiɲɛ fana dɔn an b'a fɔ a ma ko buguri o cɛ min filɛ nin ye karamɔgɔ eh, tunga tv arsalahul mushrikun ko makan tigiw bɛ minnu wele ko musiriku olu de ye walidu bun mugira ci ka taa muhamadu ma k'a ka taa kuma muhamadu ma ya aisu kuresi i naka a ko a nana ale nana mamadu ko muhamadu ko kuresi ye n ci ka na i ma k'u bɛ k'u pilɛɲɛ i la k'i bɛ k'u ka alaw i bɛ k'u ka alaw dɔgɔya y'a ye i bɛ ka fɛn min f'u ka alaw ma a man d'u ye alihatina hata tara a y'a ye comme k'u ko ko n ka na proposition kɛ e mamadu ye in shi'ta ko n'a jar'i k'an b'i kɛ masakɛ ye n'a jar'i ye an bɛ wari d'i ma n'a jar'i ye an bɛ an ka kabila arabu muso c'est-à-dire que hɔrɔn muso kulo bilen tan an b'o furu i ma zawajinaka hunna an b'olu furu i ma fakala lahu muhamadu muhamadu k'a ma a tilalen kuma la kuma min ko i tilala ko awɔ k'i sigi walidu y'a sigi a nana ni kurana aya ye sisan o kurana aya in mamadu de bɛna o kurana aya in kalan walidu bun mugira kan ko walidu ko o lamɛn donc ale ni mɔgɔ min jɛra mɔgɔ min y'ale choisi k'ale ka alikaba eh, fɛn sigi dɛ fara in sigi dɛ ale bɛna a fɔ olu de ɲɛna sa k'ale kɛra kira ye quoi donc suratu in bɛ wele kurana kɔnɔ ko suratu fusilatu sura 41 i y'a faamuya mamadu nana o, o sura in de kalan ko hamim a ko tanzilu min arrahmani rahim ko nin kitabu in tanzilun ko jigi fɛn de don min arrahmani rahim ka bɔ arahmani arahimu yɔrɔ la arahmanan ani rahim k'a bɔra olu yɔrɔ la donc n'an b'a fɔ o ma ko hinɛ ko diɲɛ hinɛ masa k'a lahara hinɛ alors que arahamani ye boli ye arahimu fana ye boli ye mais nin fɔcogo in na tan sɔrɔ mɔgɔ minnu olu t'a dɔn i y'a faamu k'a bɔra olu yɔrɔ kitabun ko de don fusilati ayatu ko ko aya minnu b'a kɔnɔ a verset ninnu qur'anan arabiyan k'a jiginna a arabu kan na likawmin y'a tunu na k'a a fɛrɛ fɛsɛfɛsɛlen don a détaillélen don arabu kawmin yalamuna walawala kan bɛ ka kan walasa u k'a dɔn a ko bashiran wa naziran a ko nisɔndiyali kɛ a bɛ bagabagali kɛ fa arada aksaruhum fa